ibe bụ igbo mma mma nụ igbo mma nze mma ọzọ otu a ka m si anabata na ya bụ ihe mmemme ihe mmemme ahụ eji agbagharị igbo aja n'ukwu ihe mmemme a na-eme anyị bido obodo edere jii ma ọ bụ gịnị ka a na-akpọ ya ọ bụ ilu igbo mana atụfughị oge gị bifo anyị mụnye ya bụ ihe mmemme onye gị na ya na-ayị eme mmọnwụ ụbọchị mmọnwụ na ụbọchị emume ọ ka bụkwa mụnwa bụ Anthony Anabaraonye ọ bụ gịnị ka anyị ga-ekwu na ya taata ọ ka bụkwa ilu igbo mana igbo tụrụ inu sị afụghị ebe e bidoro aka a ga-ebido n'ikpere inu anyị taa taa ọ nwere ebe ọ ga-agbado ọkpa ọ bụ gịnị mere ọ ga-eji nwee ebe ọ ga-eji gbado ọkpa igbo sị na-eme anyụsịa nsị akapịbaghị ya ọnụ ọ ghọọnụ otoro ya mere igbo na-atụ n'inu sị na ọ na-eme onye akpọrọ asị gbuo agụ a kpọọ ya agụ na nwere ede ọ bụkwa gịnị bụ okwu ọ ka bụ ilo na asị ọ ilo na asị na-eme onye akpọrọ asị gbuo agụ ọ bụrụ agụ na nwere ede maka na igbo tụrụ inu si na asị akpọrọ asị akpọrọ nne na-efekwanụ nwa maka na ị bịa n'ezinụlọ ezinụlọ ọbụla nna na nne na-eme hapụ nka njikwere di ha ezi obi biri hmm? onye ọbụla nne kacha fụ n'anya n'ụlọ ahụ ịma na ọ bara n'ezigbo nsogbu ya ka igbo ji tụọ n'ilu si na asị akpọrọ nne na-efe nwa maka o si na agbatakwụrụ onye ọbụla ga-amakwa na ngị nwa bụ onye a kpọrọ asị ma ọ bụ ngị nwa a na-afụta ee agụ na ngwara nkwụ na-abịa iwe na-atụ isi ọ na-eme nwaanyị mara obi- ogiri mara obi di ya ọ dị ka ọ gwọrọ ọgwụ ị na-anya ị mara ihe ahụ gị na di gị na-emebu esi isi n'isi- eji isi na ịkpụ ịgbata ogiri baba ime ahịa maka na ụtọ ka a tọrọ tọta ihe ya mekwaa na gị nwa bụ dibi ụlọ na-enwe iwe n'ebe onye be gị nọ maọbụ ebe ndị ezinụlọ gị nọ mm? mara na ọ ka bụkwa na be gị asị m gịnị asị m mara na na ọ ka bụ na be gị ya mere ichezọna na igbo na-atụ ilu si na na okwu ezinụlọ ee dịka ọbara dị n'eze ọkwa imere ọtụtụ noo imere ọtụtụ gbụpụ ya mere igbo ji kwuo n'okwu si na dibi ụlọ dị anya mpịa ọ pụtaghịkwa na anya kpọrọ dibi ụlọ mm ọ pụtaghị na anya ya dị ntu a mm dibi ụlọ dị anya mpịa ọ pụtara bụ na n'ọyị n'ọyị na-adịkwanụ mma bee neta aghara ọ nwere ụfọdụ ihe ga-eme i mee i mee ka ọ na ị fụghị ya mere igbo ji tụọ n'ilu si na ọ bụghị ụbọchị nwata ghafuru mmanụ mm, ka a ga-ama ya ntị ọ ka bụ ụbọchị ọ ghafuru oguru akwụ asịkwa nwata ya ghafuo mmanụ chebezi oguru akwụ ma ya ghafuo oguru chebe mmanụ ee e maka ihe onye- ihe ogbu opi butere bụkwanụ ọnụ ya ọ dị nna adụkwa nna adụkwa nke bụ nwata na-azachi ka ọ dịrị ọ nwekwa nke dịrị gịnụ maka na ịsa afere dịrị nwata ịza ụlọ dịrị nwata ịbụ cheze na nna gị ọbara chi ka ọ dịrị na ihe niile ndị a dịrị chi gị ọ bụghị eziokwu maka osi na ndị igbo na-atụ inu sị na magobe ebighị ebi ntị echienụ ndị mmụọ maka na chi jee n'ụka anaghị atụziri ya inu ya mere otu ọbụla osi na dị hmm, ihe nwere mbido na-enwekwanụ njedebe ka anyị jide ya ụnya maka na ọ na-eme agọba ebighị ebi ntị echie ndị mmụọ achọghị m ka ntị chie ndị mmụọ maka achọrọ m ịfụrụ ha obere ọja m jiri ọnụ kene ndị na-ekwu okwu m were ọja kene ndị adị ekwu okwu maka opi na-akpọ nwoke ugboro naabọ na ndụ ọ kpọọ ya otu na ndụ ọ kpọkwana ya ọzọ n'ọnwụ ka m mere ife gawa